ndipo kubedwa kwa agalu amenewa ku state house kwavumbulusa zambiri a Kaoneo Jalale aulula zambiri mwa zina zomwe zinasowa ku state house

pa limpopo fm programu yathu ija imene timaitcha nkhanga zaona ndikulandireni nonse chigawo chakumadzulo tsiku lanu linali bwanji nonse amabizinesi tsiku lanu linali bwanji ana asukulu tsiku lanu linali bwanji limpopo fm chigawo chakumadzulo tadza kukupasani programu ija ya nkhanga zaona lerotu kunali pikiripikiri anthu kutuluka mpaliyamenti ulendo kuthamangira ku area 10 ma mp a mcp kutuluka mpaliyamenti atamva zonena kuti gulu la polisi lapita kukazinga nyumba ya mtsogoleri wakale amene anali mtsogoleri wakale a lazarus chakwera kwapita apolisi kodi chimene chinapangisa kuti apolisi apite kumeneko ndi chani limpopo ndi comrade ntanyiwa monga tonse amalawi tikudziwa kunena kuti mdziko muno mwachitika zambiri mu ulamuliro wa malawi congress party ndipo kuja timakutcha ku state house kumeneku kunachitika zauve mtsogoleri woyamba komanso womaliza mtsogoleri woyamba komanso womaliza kuba katundu ku state house a president akale ndi chipani chawo cha mcp kunali a bakili muluzi anachoka kumene kuja sanatengeko olo sipuni kunali um, mai joyce banda anamaliza temu yawo sanatengeko sipuni peter mtharika temu imene anali sanatenge olo katani kamuzu weniweni kamuzu weniweni sanatengeko chinthu ku state house kukasiya ku nyumba kwake koma lero kungobwera mbusa lero kungobwera mbusa Yehova ndi mbusa wanga ndilibe kusowa ndikuti kungobwera mbusa yohani mateyu 7 vesi 7 zomvesa chisoni amalawi paja kunagwidwa amene amayang'anira ku state house wachiwiri kwa amene amayang'anira ku state house amenewa ndi a colonel jalale anagwidwa kuti anene zina ndi zina ndi kumene kwapezekanso kunena kuti agalu okwana folo abedwako ku state house kuja ndikumva apa don't trust akuti koma comrade ntanyiwa mpaka kuba agalu e zachitika agalu okwana folo abedwa ku state house ndipo kubedwa kwa agalu amenewa ku state house kwavumbulutsa zambiri a colonel jalale aulula zambiri mwa zina zomwe zinasowa ku state house zimene anthu anaononga mpaka kunyera makoma ku state house lero zinapangisa apolisi kupita ku nyumba ya lazarus chakwera ku area 10 wina wa katundu amene anachotsedwa ku state house ameneyi anachotsa ndi apurezidenti akale nchifukwa chake apolisi anapita kumene kuti tisanamizanepo apa kunapita apolisi chifukwa chonena kuti katundu amene anabedwa makatani mbale masipuni anatenga apurezidenti athu ndikupita nazo lero ndikumene akukhala ku nyumba ku area 10 zochitisa manyazi mtsogoleri ngati ameneyi a malawi tizamulolenso kuti azatilamulirenso ife mtsogoleri ngati ameneyi tikamulole kuti akatilamulirenso mtsogoleri wowononga chifukwa kumeneku ndi kuononga state house ndi nyumba ya boma wina aliyense olo inuyo a jesse kabwila kusankhidwa lero kukhala president nyumba imene mungakakhale ndi imeneyo zikhalira inu kunena kuti ayi muzikagona mbotositolo mwanu koma nyumbayi ndi ya boma wina aliyense amene akusankhidwa akuyeneka kupita kukakhala kumeneko kodi peter mutharika akanakhala kuti anapanga zimene inuyo mwazipangazi zikanakhala za mtundu uchi- wanji musazione zowawa sikuti alibe mlandu achakwerawo milandu ikubwera milandu yakuchikangawa ija ikubwera kuti ayankhenso mafunso zinakhala bwanji choncho amalawi ngati mwamva ena ndikuona ndi maso kunena kuti kumeneku ku state house ku nyumba ya achakwera kunapita apolisi nkhani ndi yakatundu amene wasowa ku state house ndipo agalu amene asowa ku state house aja dzulo titangolengeza kuti agalu ali ku area 10 agalu aja anasamusidwa tikunena pano agaluwa ali ku area 9 masana tima- timamuimbira munthu wina wa ku dpp telefoni kuti timuuze kunena kuti auzeni anthu anu apite ku kanengo ndi kumene kwasungidwa agalu kuimba telefoni osayankhidwa kulemba meseji osayankhidwa amalawi tikamayankhula kunena kuti nthawi zina timatumizira uthenga azitsogoleriwa koma samatiyankha nchifukwa chake nthawi zina timangobwera pano ndikungoyankhula agalu athawisidwa ku area 10 apita ku kanengo cholinga chimene anachosera agalu ku state house anthuwa anali ndi maupo onena kuti athane ndi peter mutharika mukudziwa agalu amenewa anaphunzitsidwa bwino akauzidwa kuti luma amaluma akauzidwa kuti chakuti agalu aja amachita nde anachosa agalu ku state house amene anali chitetezo chachikulu ku state house chimene chikanamteteza peter mutharika nde anachosa agalu aja ndi cholinga chonena kuti peter mutharika akapita kumene kuja chitetezo chimene chikakhale kumeneko chikakhale choperewera anthu aja akakwanise kuchosa moyo wa peter mutharika unfortunately mulungu ndi wachikondi anangowanong'oneza ndi kuwayankhula a peter mutharika kuti inu muzikhala komweko mukukhalako ndi chifukwa chake a peter mutharika anapanga chiganizo chosakakhalanso ku state house kumakhala ku nyumba yawo ku mangochi chifukwa anthu anali ndi mapulani onena kuti achose moyo wawo koma zinakanika choncho agalu amenewa ndikuyankhula pano ali ku kanengo nde kuti audio iyi ikangomveka ku kanengokonso awasamusa nde ifeyo ti- tikuyenda nawo akamawasamusa agaluwo tikumayenda nawo kumene ati awasamusire akathawisa ku kanengoko amalawi musadandaule ife tibweranso tizakuuzeni amalawi katundu yense amene amabedwa ku state house anthu onse amene amapanga zimene zija anaonera purezidenti ameneyi kuti ngati wamkulu aku, akunyamula tv ngati wamkulu watenga galimoto ku state house nanga ifeyo tipange bwanji nchifukwa chake ana onse mbuyo muno nawonso ana amapita ndikumakatotokola china chilichonse kuchosa china chilichonse moti ndikuyankhula pano bodyguard wa chakwera ameneyi zina lake ndelemani ameneyi nayenso anatenga mbale ku state house anatengako makapu anatengako masipuni anatenga matambula ameneyi bodyguard wa chakwera dzina lake ndelemani zomvetsa chisoni zochititsa manyazi masipuni amene mungalowe mu shoprite ndikukagula kupita olo kwa m abubakar mukagula masipuni kupita mu lilongwe mukandi mchani m'bwalo la njovu masipuni mukagula koma kuziipisira mbiri pa zinthu zoyipa a msowandali nkuona a jessie kabwila mmene akumayankhulira kuzitukumula kukhala ngati kagalu ka chiwewe vomerezani muli kunja kwa boma vomerezani utsogoleri wanu unali wokuba walephera ndifuna ndibwereze ndamva uh, luleya makatani mfumu ya ndodo akunena kuti sitikuloleranso amalawi kunena kuti chipani cha mcp chizabwererenso m'boma olo zitavuta maka mabulanda amene akuchitikawa sindikudziwa ndi mmalawi wake uti amene angalole kuti mcp ikabwererenso m'boma mcp sizabwereranso mboma olo itazasinthanso mtsogoleri amalawi taphunzira kunena kuti fisi ndi fisi olo mutamsintha tchire azasandukabe fisi ndizomvetsa chisoni kwambiri chipani chimene anthu ambiri amachiyembekeza kunena kuti iya chasintha its new blood there is new blood there is no new blood munthu amene ali wachifwamba azakhala wachifwamba mpaka kale ndiye ngati mukuba agalu mukufuna kubwereranso mboma mufuna muzatanimbo muzabe za salamozo galu anali wonoti ndi chinthu chonena kuti akuluakulu inu a mcp chabwino mukakhala inuyo akuluakulu a mcp olo masapota a mcp imeneyi mukumayimva bwanji ya galu kuba galu kunyera ku state house mukumamva bwanji manyazi sakumakugwirani olo mtsogoleri wanu mmene amabwezedwa ku tanzania muja kwa enafe sizinali zachilendopo munthu ngati walephera kukhazikisa bata ndi mtendere ku dziko lake akakwanisa bwanji kukakhazikisa mabata ndi mtendere akwa ena mu dziko mwake anthu anthu akungokhapidwa mdziko mwake anthu akungokhapidwa nde inu amene mmanena kuti peter mutharika akungogona e bwanji sakufuna kuayendera anthu kukathokoza pa 29 pano peter mutharika akupita kusalima mwamuputatu dala anakhala phee mmachita kukamtokosa dala nde akupita kusalima pa 29 peter mutharika akupita kusalima anthu nonse akusalima konzekani peter mutharika akubwera kumeneko uthenga tikunena kuti mcp sizabwereranso mboma kaya wina afune kaya asafune kaya anthu apanga makani kaya sapanga makani koma peter mutharika azakhala akugwira ntchito ku thekerani kukuchitika zonyasa thumba la fetereza anthu akuwagulisa 75000 chikhalireni thumba la fetereza ndi 10000 awu nduna wa zamalimidwe tufuna muthamangire ku thekerani kuti mukationerenso kumeneko anyamata athu ali mpopo mawa mmamawa akakhalanso ali ku thekerani kuti akaone kumeneko kuti chikuchitika ndi chani thumba la fetereza ndi 10000 osati 75000 zimenezo zinali mu mbiri yakale mbiri ya zana ya mcp ndipo ku kasungu kumeneku anthu aku, aku, akulalatiridwa ndi kansala wa mcp kumenekunso tikufuna anduna muthamange ku kasungu kuti mukakonze mavuto amene ali kumeneko ndikateronso chigawo cha kumadzulo kuno ineyo pa limpopo